This video will be in Igbo language, so bear with me. Ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zelu. Ife m buru bata taa ọ maka religion. This matter erugo mgbe a ga na-etinye ọnụ maka the rate ụmụ be anyị ma ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa ndị youth si adapụ n'ikpere Chineke ọnụ eya ekwunwu ya and asị m kwuo m ma-asị na nna anyị ha na ndị nna nna anyị ha kpere Chineke maka ikpere Chukwu ya ikpere Chineke Abịama eze chite oke ya na ikpere alụsị abụrọ ofu mgbe gboo o nwee ndị na-ekpere alụsị o nwee ndị na-ekpere chi dị iche iche iche mana o nwere ndị aka ha kwụ ọtọ ndị na-akpọku Chineke Abịama so a gaghị ewerezi maka na ndị ọcha bịara buru omekome dị ha n'isi wee wee sị na ọ hanwa wetara chọọchị e wee ya tụfuzi ikpere chineke tụfukwuzie ma chọọchị tụfuo ikpere chineke mụnwa na-agwa gị okwu a i don't even believe in religion because even church m na-arụ with we don't deal with religion we anyị bu religion n'isi ihe anyị na-eme maka ya bụ relational part ị ga-eplay n'ikpere Chineke you know you build your relationship with your God but not just reli- religion mana abịaghị m ebe ikpe i- i- preach church abịaghị m ebe ikpere i- ya i- i- ịsị na ọ ka i- ikpere Chineke nke mụnwa na-akpọku mana achọrọ m ka m kọwaa that na mbọsị a m bịa na-awatch some clips omenala dị iche iche otu boys si wee na-anazi ụlọ anaa onye naa o buru mmọnwụ buru ya n'isi ọ dịzie ka o nwere ife ọzọ ọ dịzie ka o nwere ife ọzọ a na-enye anyị n'ikpere alụsị ị fụzie ndị mmadụ ha na-akọ ọgwụ na-akọ nsị na aja ebe anyị na-eje ụzọ adịrị ya in the name to bring back our religion or our culture our tradition it is quite different now let's talk about this culture ife eji mara ndị bụ ihe a na-akpọ omenala or culture gịnị ka eji mara ndị Igbo n'iwa ji ọfụụ

ọ bụrọ chineke nke ji ọ bụrọ chineke nke mmiri nke o ji abụ chineke nke okwute ma ọ bụ anyanwụ ọ chineke kere enigwe kee ụwa mana ihe ndị be anyị na-emezi kịta bụ onye buru nke anyị buuru anyị eburu ya banye ọfịa anyị ebuzie ya ebufee ya ebe e kwesịrị ibuje ị fụzie ndị mmadụ ha batasịa be anyị

ọkwa onwe gị ka ị na-eme anaa m asị gị gị emena gị ebuna omenala anyị n'isi ma ọkwa ị ga-aghọtagodu kee otu i si wee ghọta omenala ndị chọọchị asịọ gị awana ji ọfụụ mana mara that na ikpere chineke nke bi n'eluigwe nke kere eluigwe na ụwa ya abụgodu number one ha ị na-abatazi ime omenala ahụ kee ụdị ihe dị iche iche iche a na-eme ụfọdụ na-emezi ha naruo e buru mmọnwụ ha mesịa ha aṅụọ mmanya ha aṅụjuo afọ adachie ụzọ na-eme ihe mmekosi dị iche iche iche ọ ya amagbu onwe ya ma mụ ma gịnwa ka anyị na-adụ onwe anyị ọdụ ka anyị na-adụ ụmụnne anyị ọdụ ka anyị mee ka ha mara that na ikpere Chineke nna anyị ha nna nna nna anyị ha kpekwara Chukwu ha na-akpọku Chineke abịama nke kere eluigwe na ụwa ị fụ ha ha na-agọ ọjị you will hear them saying chanting all those chant ha na-eme o doo gị anya na Chineke nke n'igwe ka ha na-akpọku ọ bụghị ha o nwe mgbe ha sị Chineke nke nke okwute ma ọ Chineke nke ịkọ mmadụ ọgwụ na ịkọ nsi na aja mgbe gboo mgbe gboo ọ na-abụ onye kọọ mmadụ nsi a tụfuo onye ahụ ya e sendie ya exile ya omenala a ga-emegide chụfuo onye ahụ n'obodo mana kịta ya ka ihe niile a ka anyị kpụghachi azụ ọ ga-eso anyị n'isi so ọ bụrụ na ị nwere nwata na-eburu ndị chọọchị ilo maka ọ ihe a na-emezi kịta ị kpụtakwana okwu chọọchị they will attack you the other day m posturu something na na Facebook ụfọdụ abịa sị eh this foreign god ị na-ekpere nke a nke a shame on you Ọ gbasara m ọ gbasara m anaa m ekpere foreign god ana m ekpere chineke kere enigwe kee ụwa anaghị m eso osuso traditional system ana m abụ abụọ m a religious person I'm a relational person there is somebody that created me and that person bụ chineke nke kere mmadụ kee anyị n'oyiyi ya ọ chineke ahụ ka m na-akpọku m na-akpọku ụtụtụ na ehihie na abalị ka ọ dịara m mma dịrị ụmụ m dịrị ụmụnne m dịrị ndị na-akpọku ya mma and otu a ka o si kwesị ị kpọkuo chineke ọ zaa gị ekpele ọ zahụ gị taa ọ ga-aza gị echi ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ị fụ ndị na-akpafu akpafu ndị che na ibu nsi na aja in the name of ikpere chineke abịa ọ bụrụ ya because ọ ife m fụ na-emezi kịta tụkwuo onye okwu ikpere chineke ụfọdụ ha na-aba na ọ foreign god ọ bụ foreign god nna anyị ha kpọkuru ya na ka chineke nyere anyị aka ka anyị chegharịa nọrọ na the right track ọ bụghị foreign god ka anyị na-ekpe ekpere anọghị m into religion ọ bụ eh, god of the Jews nke o ji abụ god of the Romans or god of the Greeks or god of the Europeans no kpere Chineke gị kwụba aka gị ọtọ and ị fụ ndị na-akpọku Chineke n'ụdị nke eh, otu o si sọ ha hapụ ha in as much to keep our city our place in sanity in good atmosphere let it be ya um, ihe ọzọ m kwesịrị ikwu bụ na o nwekwa onye ọzọ anyị nwere ana Igbo nọ Chineke n'aka o nwezi onye o nwedị onye ọzọ anyị nwere kịtazi ihe na ihe na-akpọtụ ka nkụ ndị fada na-akpọtụ ebe enu ndị pentikostal na-akpọtụ ebe enu ị naghị eje chọọchị nke anyị ndị chọọchị is not they are not helping but notwithstanding nọọrọ onwe gị kwụba aka gị ọtọ na-ekpere Chineke Chineke ị na-akpọku you can still be not going church ọ sọ nnọọ gị bịa jere chọọchị ma just nọrọ ejena eje kpochiete mmụọ mkpu e kpofuru ekpofu mmụọ ọjọọ dị iche iche mmụọ just understand what I'm trying to say ka Chineke mere anyị ebere n'afa Jizọs o ka Chineke mere anyị ebere ise